tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani tawonani eyeru guys nde ndinapita kothamanga gulugulu ndi mzimu umvekere atayankhulaponi tiyankhulaponi ine ah, zachani aa za mabanja amene akuthera mabanjamo ine ah, komano ine nanga chikundikhudza ndi chani ine zonse zili bwinobwino ati iyayi kungoyankhulapo basi ine ah, okay chabwino ndiye ndata- ndiye ndiyankhula zotani ndilibe idea ndi mzimu basi umvekere mzimu ah, tiyankhulaponi kuti anthu akunena kuti mba- mabanja amwe anthu amazuzana ndi ah, eh, amazuzana kumene ayi atiyankhulaponi ine ndachosa bwino ndi mzimu akuti mabanja amwe anthu amwe kuti kuzuzana kuzuzana kuzuzana he akundizuza he akundichitira nkhaza he akuti ah, ah. mabanja amenewo zimakhala chocho kumene zonsezitu mzimu kuti zimatengera background kumene munthu akuchokera kuli ma family ena ake anthu oti akuchokera kwa aja ndithu anamadya bwino amenewa ndithu ah, zikhwaya anawo amapezeka kuti kuchapa sanachapeko mkamodzi komwe kuphika samaphika wantchito ndi amene amaphikira kusita samadziwa chilichonse Eh, zinthu zambirimbiri eh? ku even kuyala pa bed amachita kuwayalira munthu ndiyeno munthu amene uja apezeka kuti akupitira ku banja ndi munthu wamamuna typical malawian man amene iyeyo wakulira ku family chonena kuti amadziwa kunena kuti zinthu zapa khomo zambiri amachita ndi ndani amachita ndi mkazi uh, kusiyana ndi kuti anthu ena amene ayenda mwina akudziwa bwino lomwe kuti ah, pano pamakhala balancing komano mzimu ukunena kuti munthu amene wakwatira ndi mka- ndi mkazi ngati ameneyo ndeno akumuwuza kunena kuti ah, kodi sono nsima mwaphika yavikandu yosapsa zakhala bwanji Nsima imeneyi sindikudyerani iyayi. Basi mkazi uja, eya akundichitira nkhanza, olo ndiphike samadya pano pakhomo. Munthu azidya zikandu? Azidya zosapsa? Pamenepo zimapangitsa kunena kuti mwina mamuna akhale ngati wankhanza. Eh? Kodi nanga pabedipa osayala mmene tinadzukira mmamawa zikukhala bwanji? Eh? Mamuna akufunsa. Ine ndizingoyala ndekha? Eh, chanchani? iweyo osayala bwanji ngati umatha banja limeneli lilimba eh? zovala zakuntchito simunandichapire bwanji eh? simunandichapireko zovala zakuntchito popeza ndinapita kuntchito ine zochapazitu ndimanyuka m'manja mmakhala zimabala zipholophongo eh, zotupatupa m'manjamu ndikachapa mulibe washing machine za masiku anozi banja limeneli lilimba Mukamati nkhaza, nthawi zambiri zimakhala kumene munthu akuchokera. Chilichonse chomuchitira mwana wamkazi, chilichonse chomuthandizira, cha, mtima umenewowo, chifukwa cha zimenezo, mzimu kunena kuti nkhaza zimenezo zongoyembekezera kuti ndi nkhaza chabe zidzakhala zikupitirira chifukwa chonena kuti anthu ambiri amayembekezera kuti chilichonse azichita ndithu ah, makamaka mamuna kapena chanchani komano Izi zimatengera kumene munthu wakulira, kumene wakhalira, chanchani. Umadziwa, mkazi azidziwa kunena kuti amuna anga apita ku ntchito, akamafika kumeneko afuna chakudya. Amuna anga zovala za ku ntchito ndizi. Amuna anga amakonda chaku. Amuna anga mwakuti mwakuti. Si mbali imodzi of course. Nayenso mamunanso azidziwanso kunena kuti akazi anga ndikatere sizingakomere, ndikatere zimayipira mwakutimwakuti. Komano background ya kumene munthu akuchokera imathandiza kapena kuwononga banja lako munthu. Eh? S- Mamuna sangamadye chikanthu yayi. Ndiye ana inu- a- makolo muziyesetsa ana anuwo asanapite m'mabanja. Athandizeni. Of course ndinu mapwepwete. Komano, mabanja ambiri akutha ndi amapwepwete kumene, anthu onena kuti osadziwa mavuto, anthu onena kuti akulira pa wofewofewo, anthu onena kuti iwowo kuwauza kuti tsukakoni mbale, iwowo kwa iwowo ndi kuwazunza kumene koko. Akapanga lipoti, ii, mamuna amangondizunza, eti ndi tsiku lililonse ndizitsuka mbale. Eh, Zimenezo ndiye ndi zinthu ndithu zonena kuti mzimu umati "Ah, yankhulaniponi ndiye ndataya. okay chabwino ndati musadzapange mistake kumanena kuti iyayi kubanja kwakukuzunza pamene munthu background yake ikunena zonse za iyeyo kunena kuti samatha chilichonse samadziwa chilichonse samapanga chilichonse ero zilikotu zili si inetu ndikuyankhula koma mzimu eyetu ndi anthu musapange mistake iweyo eh, chan- chanu mumadziwa chilichonse ah, sindimadziwa chilichonse koma zambiri ndimadziwabe chifukwa chake banja likulimba bye bye